An inseoidh tú dom faoin Ghaeilge thart timpeall na háite, John, in Eadargúil agus Ó, sea.
Eadargúil? Bhuel, Gaeilge a chuala mise, ní raibh aon Bhéarla ag mo mháthair nuair a ghabh sí ar scoil.

Tógadh mise le Gaeilge mar gur bhí neart Gaeilge agam mar bhí go leor baitsiléaraí agus mná nach raibh pósta, sean mná agus sean daoine agus nuair a bhíodh muid amuigh ag súgradh, mo dhreatháir is mé fhéin, dá dtéadh siadsan thart is i nGaeilge a labhraíodh siad linn, siad. Ach bhí Gaeilge agus nuair a thosaigh mé ag goil ar scoil, agus bhí mé i ndáil le bheith seacht mbliana nuair a thosaigh mé ag goil ar scoil mar bhí aistear fada le dhul ann ó Eadargúil go Scoil na Mainistreach i gCorn dul ag siúl ach bhí mé i ndáil le bheith seacht mbliana agus bhíodh ina dhiaidh sin, bhí Gaeilge sách maith agam ach ina dhiaidh sin sin bhíodh mo mo dhreatháir is mé féin ag fáil deontas mar gheall go raibh Gaeilge againn, deontas dhá phunt. an duine agus thagadh sé sin roimh Nollaig agus deirimse leat go raibh fáilte mhór roimhe an t-am sin sna tríochadaí. Ó bhí sin iontach.
Ach bhí go leor scéalta i nGaeilge an dtuigeann tú na scéaltaí. Ní raibh ní raibh solas na haibhléise ann ach ní raibh ná bac leis sin ach ní raibh raidió. ar an mbaile an t-am sin ar chor ar bith, nó le blianta fada ina dhiaidh, ach bhíodh muid ag ceannacht páipéar an lae ag tíocht abhaile ón scoil i gcónaí, ar phinn go leith, sílim, tigh siopa tí Reagan anseo i gClonbur, thiúrfadh muid an páipéar abhaile, Irish Independent a bhí air, agus léadh m'uncail, bhí cineál scoláireacht Bhí sé ina scoláire maith sin a deirim, cuirfidh mé ar an gcaoi sin é, an dtuigeann tú, m'uncail, Michael Tom Mór, agus bhí sé ag léamh faoin gcogadh Spáinneach, 1936, agus rudaí eile, agus an darna cogadh domhanda, agus bhí sé ag léamh amach na píosaí sin, agus bhíodh, mar a deir mé ar ball, Pat Néill, ag tíocht ar cuairt againn, agus Pat Chormaic, Michael Taimín, thart ar an tine, ar an teallach, agus. Mhíníodh m'uncailse i nGaeilge an rud a bhí sé a léamh sa bpáipéar agus ní raibh siad in ann an Bhéarla a thuiscint an dtuigeann tú nuair a bhí sé ag léamh. Agus chuala tusa gach rud ag an am céanna, bhí tusa ag éisteacht le gach rud is dócha? Ó, chuala mé é. Sea. Chuala mé é. Sin é an chaoi a raibh sé anois.
Agus ar scoil, an raibh Gaeilge ag gach duine ar scoil nó? Ó bhí, rinne muid chuile shórt i nGaeilge ach an teagasc Críostaí agus síniúlacht Béarla agus ceachtanna Béarla. Bhí uimhríocht agus ailgéabar agus Gaeilge féin agus chuile shórt déanta. Chuile shórt, stair agus tíreolas.
Sea.
Sea. So Gaeilge ar fad ar feadh an lae ar scoil agus sa mbaile ach Ó sea, ach nuair a théadh muid amach ag súgradh na sé nós cinn ag imirt peile bhíodh muid ag labhairt Gaeilge le chéile mar sin é sin an rud a bhí againn ag dul ar scoil agus so bhí faitíos orainn dá gcloisfeadh na bráithre muid ag caint Béarla go mbeadh siad b'fhéidir go bhfaighinn slapanna ag intinn you know. Sea.
Agus an raibh aon deacracht agat riamh le Béarla ina dhiaidh sin?